bamakɔ a n'a lamini n'a bolomada dugu n'a tɛnkun dugu an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen kan buwakarifin mm. an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ mm, mm. buwakari jamana kunnafoni a b'o de kofɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye nin baara in sugandi o tuma na an farala ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura wolomani a n'a lakalili o ye wajibi ye nka baara in di kɛ abada fo maa caman ka fara ɲɔgɔn kan sabula min ye hamɛdi jakite ye ale n'a jaw ta Awɔ. nka kumakan ka mɛn fiɲɛ tulukala ka suru ka Awɔ, ɲɛ taa. i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ maa muso surunin bolo Awɔ. buwakari siriki don bɛɛ lajɛlen tɛ ngɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ Siga t'a la. bi ye ntɛnɛn ye Ah. bi ye duwakun daminɛ ye muranin b'an na o bɛ dɔn kuma Eh, ni mura kan yɛrɛ ani delila ka galabu la fɔ wa? ayi ɛɛ faransi ni alimaɲi nɛnɛ de don Ee, awɔ. I tɛ yɛlɛma ye siɲɛ kelen. ni ni faransi taga ye makɛ k'i bɛ n'i waso an na yan i tɛ yɛlɛma ye siɲɛ kelen. aa ne ne ma kuma jugu f'i ye. ne ne nɛnɛ de don sa. ɔɔ. n'i ye kuma daminɛ bɛɛ i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min fɛ n ɲɛ b'o la o. ayi n y'a ɲɛf'i ye. a ɛɛ n ye kun ye ne kuma la ne tulo la sɔmi ka bila. yanni i bɛ se yan. ɔɔ ko n'i nana n ka cɛ i bɛ na i sɛbɛkɔrɔ waso na. e fana bɛ ne dafalen sɔrɔ yan. ɛɛ ala.
ee buwakari ne tɛ n y'a kanu i ka kɛ n da in ji ye o ee, a ala de m'a latigɛ ee, ee, awɔ, n bɛ o y'a- kuma dɛ ee, o y'a sɔrɔ eh, 2008 ne taara tumutu koyi tumutu jumɛn na Eh, eh, avion na kɛ kana siga ɛ sɔrɔdasi avion sɔrɔdasi avion tɛ dɛ Hum. mali air express n t'a dɔn n'a compagnie bɛ yen tuguni ɲininkali kɛ u b'a ɲɛf'i ye ayiwa an kɛ nka waso tɛ dɛ min ye ayiwa easy eh, eh, flight ah air france ee eh, nin ninnu ye avion gwalenw ye koyi easy flight eh, eh, eh, n ko ne de donna a kɔnɔ e bɛ se ka mun bɔ a la e ne de donna a kɔnɔ buwakari ah. i k'a dɔn ɛlɛ ni an di kuma in bila dadenda la n y'a f'i ye cogo min i k'a dɔn farikolo mm. ani ha kumakan mhm. i k'a dɔn a bɛ sagosago sabula mura ani suwasuwa b'an na nka a bɛ ɲɛ mhm. baara o baara n'a ka d'i ye mhm. buwakari sidiki i k'a dɔn i kɔlili ka na baara in kɛ a bɛ gɛlɛya maa ma toujours n'i mana yamaruya di hakaja min ye sɛbɛnkɔrɔ ye an b'an jɔ a la cogo bɛ di Bubakari Sidiki mhm. ne bɛ n bolo bugɔ ka don mhm. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays mhm. jamana nin y'a san tan ni fila ye sɛbɛnfura in bɛ ɲɛgɛn a bɔliko ba kelen siɲɛ kɛmɛ duuru bi seegin ani siɲɛ naani maa min ye nin sɛbɛn e y'o dɔn de ye Bubakari Sidiki nka ne ɲɛ t'a to a la n'a f'i ye taalen ɲɛfɛ. sɛbɛnnikɛla ko buwakari sidiki i k'a dɔn janfanjugu sigira mali kama dɔ wɛrɛ kun tɛ nin esansi ko gɛlɛya in ka banba buwakari sidiki i k'a dɔn esansi sɔrɔbaliya fitini fitini min bi sɔrɔ an yɛrɛ dama fana kɛn bɛ ka bɛnzɛnkɔniya kɛ ɲɔgɔn na dɔw de bi bidɔn san ni k'a san ka taa mara buwakari sidiki i k'a dɔn dakabana sɔngɔ ni k'o d'a kan nin damanda damanda bɛ kɛ sababu ye maaninfin dusu ka bɔ Awɔ. Bakasiriki a dabɔkun y'o de ye Mhm. sabula min ye bamanjuw ye Awɔ. u n'u ka jɛɛrɛjɛkulu an'u jɛɲɔgɔnw Tiɲɛ. Bakasiriki i k'a dɔn u ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila sa Mhm. ni ka t'u da siraba fila in kan Mhm. min ye awa Kɔdiwari sira Awɔ. ani Senegali sira ye Tiɲɛ. ɔ min kɔni ye mali ye an k'a lajɛ bamakɔkaw ka dɛsɛ esansi sɔrɔli la n'o kɛra dugudenw bɛ dimi n'olu dimina ka ban u bɛ sɔrɔ ka bila faamaw na n'o kɛra anw da bɛ nɔgɔya an t'a kɛ Bakasiriki sɛbɛnnikɛla ko u bolo y'a jɛ sabula maliden ni bɛ yɔrɔ min maliden ni kɛra a ta ye nin faama ninnu n m'a fɔ sini dɛ nka an bɛ don min na ko bi ninnu mana diɲɛ fɛn o fɛn fɔ jamanadenw ye an bɛ jɛn n'a ye Bakasiriki degun ma daminɛ bi kuranko gɛlɛya tɛmɛna gɛlɛya gɛlɛya caman de tɛmɛna CEDEAO ye da tugu yan foyi den kelen tɛ sɔrɔ maliden jɛnna ni nin bɛɛ ye ka da Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw na Bakasiriki a ko nin janfa min n'a dabɔlen don a kun tɛ dɔwɛrɛ ye esansuko gɛlɛya in k'an funteni Awɔ. ni k'an dimi Mhm. Bakasiriki k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen faamuyali kɛ Awɔ. a laban o laban Tiɲɛ. ni esansi ma sɔrɔ Mm. Bakasiriki an bɛ moto ni mobiliw jɔ Mm. an bɛ sɔrɔ ka watiri ta An bɛ taa. a t'a la an tɔɔrɔ ee ça va nous faire du sport n'a fɔra ko an ka taama ee e kɔfɛ la wa ne arrête
n tɛna namara wotoroni ɲini
a i ba dɔn min ma i n'a jɔ n ka la a ma ban e b'a fɛ ka n dɛsɛra surunya i bolo wa ni ne dɛsɛra ka taama n na namara wotoro ɲini a ma ban c'est ce que tu veux non o de kan ka kɛ o c'est ce que je veux tɛ dɛ o de kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko awɔ a ko di Bakasiriki nin kɔni ye wajibi ye hali bi malidenw kan ka muɲu ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Bakasiriki k'a dɔn nganamunganamu nin t'o waati ye ɲɔgɔn janfa nin t'o waati ye taji sanni bidɔn na ka t'o mara Bakasiriki ni ala ma jankɛ i k'a dɔn bidɔn in n'a mɛnɛna i ka so kɔnɔ si ma su o don dɛ caman ka bidɔn mɛnɛna so kɔnɔ a don pɔɔnse kɛrɛfɛ fɛ e di
Bakasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye dɔ de kan ka fara jija ni gɛlɛya kan mali bɛ dankan min na Bakasiriki k'a dɔn sɔrɔdasiw y'u kalen k'u da Larusi la an ka sitɛrɛniw bɛ bɔ Abijan ka don bamakɔ sitɛrɛniw na bɔ dakari ka don bamakɔ Bakasiriki nka a tɛ taa musaka de kɔ mɔbiliba minnu bɛ bila sitɛrɛniw ɲɛ maa minnu bɛ ta kasɛ la n'o ye sɔrɔdasikulu ye u bɛ mansin minnu kɔnɔ pankurun minnu bɛ pan sanfɛ ni ka kɔlɔsili kɛ Bakasiriki nin bɛɛ lajɛlen a dama ta wari bɔ de a ko i k'a dɔn waati don min kɔni ye jamanadenw ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sabula gɛlɛya in ye waati ye mɔgɔsiriki faali min b'a la ka da banbaanci kan o yɛrɛ maa tɛ yen k'a fɔ minnu bɛ taa sira da ko ye maa kelen kelen maa fila fila ka t'u dogo tu la ka marifa kɛ tewu ka se ka boli ka u dogo mɔgɔsiriki pankuru bi sanfɛ min ye mobili belebeleba denw ye minnu bɛ kisɛ kunbɛn olu bɛ sitɛriniw ɲɛ i k'a dɔn ko nin ɲɛna mɔgɔsiriki i k'a dɔn waati nin ko in kɔni ala jɛnna n'a ye ala ka masaya la nin bɛɛ lajɛlen bi ban an laban i k'a dɔn petɔrɔli laban bɛ bɔ yan an ka daw kɔnɔ mɔgɔsiriki i kana siga o kɔni na mm, mm, mm. nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana k'a ma ko tubabukan na le pays an bɛ u fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni nin y'a bɔli ko ba wolonwula kɛmɛ seegin ah. bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ mm-hmm. maa min ka fasiri ye nin ye o ye ɛlhaji sanbi e ture ye mm-hmm. sanbi ko ni i da tula janfa min na ah. n'a bɛ ka tali kɛ an ka eh, tajiko kan mhm. e ko min ye maa minnu b'a ko kɔfɛ mhm. n'u lakodɔn bɛ kosɛbɛ o tɛ eh, maa murutilen jɛkulu dɔ bɛ yen mhm. n'a bɛ wele ko jenimu o jenimu o tun kɛlen bɛ ka baabaali min ta k'o ɲɛsin an ka faaba n'a nɔkanduguw ma k'a fɔ u na fiɲɛ tigɛ faaba sigibaw la e ko k'u ka kɔrɔfɔ ye ko wuya gansan tɛ wa ah. bawo n'i y'a ta k'a eh, lajɛ nkalon kɔsada in na laseli dɔ bɔra ka kɛ n'an k'a ma ko déclaration o kɛra maa min fɛ i bɛ o dɔn wa a fɔ n ye dɛ o de ye abu uzeyifa al eh, banbari ye an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn ni bina ye o dɔw k'a ma ko nabi a ye laseli min kɛ kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu bɔn b'a a da kɔnɔ o de ye kɔgɔdugu ni worodugu furancɛ kɔnɔna na mhm. ka maaninfinw ka u ka ɲɔgɔn fori mhm. ko o jɔ Mm. wa n'i y'a lajɛ min ye anw ka jamana faaba ye Naam. seleke naani kɔnɔ Naam. o bɛ se ka fiɲɛ tigɛ maanifinw na k'u ka taa ka Awɔ. segin k'a dɔgɔya cogo min Awɔ, na awɔ. o hakilina n'o fɛɛrɛw de tigɛlen don Mhm. sanbi ko Ah. ko n'i y'a ye o kɛn bɛ ka nin taabolo ninnu ta o Naam. ko b'a la ka bolofara fɔlɔ min sira taama dɛ Mhm. o de cɛnnen bɛ O ma bolo. ɲɛ o- o baabaalikanw ma maaw ta O ma wa ɲɛ. min ye jasiran ye o ma maaw hakili minɛ Ahan. maanifinw kɔni ton bɛ an bɛ taa ni ka segin kɛ an ja siran tɛ wa min ye jamana seleke naani ye a siraw bɛ nɔbɔ cogo min na an bɛ a nɔbɔ o cogo kelen na wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati dɔw yɛrɛ la e ko u m'u yɛlɛma k'u kɛ faso maa dɔw ye wa bawo min y'an ka jamana marabaaw ye jamana ka cɛsigi minnu n'olu b'an ka marabolow kɔnɔna na u mana se yɔrɔ minnu na i b'a ye k'a fɔ u bɛ t'u yɛrɛ kɛ baɲumankɛ wale kɛbaa ye k'a jira k'a fɔ min ye état ye n'o ye gouvernement ye a t'a la ka wale minnu kɛ aw ye anw bɛ se k'o kɛ aw ye nka n'i y'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen ka maaninfinw hakili saalo o hakili saalo in dɛ bɛɛ lajɛlen de bɔ b'u kɔrɔ ma sisan o de y'a to sanbi ture n'o ye halaji sanbi ture ye info matin kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ k'u ka nin kɔrɔfɔ in jɔn ko ala ko bagabagali kan don ko wuya gansan barikon lankolon kolonkolon mankan don a tɛ maa si bɔ i cogo la wa n'i y'a lajɛ hakilina minnu tun bɛ u la o de ye ka jamana a ka sɔrɔ dabolo ka dankari kɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ani korowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. sira minnu bɛ bɔ yen n'an ka tajiw bɛ don fɛ mm-hmm. ka taa se sɛnɛgali sira ma i mm-hmm. b'a ye k'a fɔ u ye bali min kɛ sitɛriniw natɔla ma ni ka dankari kɛ o la o kɛra ko kun fɔlɔ ye bɔn a min ye a kun filanan min n'o ko bɛ o fana ni ka o nɛnɛ i b'a sɔrɔ o ma ja u la bawo o goyaliw de b'a fɔ ko ngɔyɔ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa i b'a ye k'a fɔ min y'an ka sɔrɔdasiw ye olu kɔni y'a jira sa jamana denw u ka jɔ u kɔkɔrɔ bawo min ye jamana ye général d'armée asimi goyita a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ an bɛ kuma ye an b'a taa ni ka segin a ko ko sira min daminɛlen filɛ n'an bɛ ka taama kan ko segin kɔ tɛ sira in na a tɛ bila an n'o fɔra maaninfinw ye ni ko fɛn min bɔra o sira taamali kɔnɔ e yalima an man k'o faamu wa i m'a ye dɛ walahi ne laban o laban n bɛ taa n bɛ taa n faso la danpan kɔni cɛkɔrɔba ye fɛn minnu n bɛ t'u ta han
ee cɛ kana n'an bulogoya sa walayi non a sen b'o yɔrɔ ma sa han an bɛɛ ka kɛ walayi n bɛ t'u ta hmm? fɛn dɔ bɛ n mɔkɛ bolo ah? ayiwa bakari k'i dulɔki surumani don
ni n y'a don ka na ni n y'a don ne lamɛn sa eh. ni n y'a don ka na eh. i y'a faamuya hmm. buguni don ni n y'a don ka na ni marifa ko ko tewu eh. ni marifa ka mankan bɔra a bɛ sin ka cun duguma ten o bɛ cun duguma a di fɔra k'e ka taa ngɔni fɔ sɔrɔdasiw ye kɔrɔ e ma ban ka taa wa ayi ma taa fɛn in de ta fɔlɔ tɛ ala ala wa n'i ye bolo fila kɛ tan maa ma bɛn ni furancɛ la mm. ne ka ti bi kan a bɛn ni san bɛlɛ cɛ. ee ee n'o t'o ta e ka y'an ka sɔrɔdasiw kɔrɔ. n ko n ko n bɛ taa nɔfɛ yan. kana kɛ n bɛ taa i bɛ taa i bɛ taa ta de ka na. n fantini bɛ danpan ye tugunɛ a kɛ n sama ha a k'a ci ma. nin ɲɔgɔn ko tɛ ci sama na sa. ayiwa naamu i bɛ taa ta ka na di.
an bɛ taa. min ye masiri san min ye. yanni yanni ka se n'u ye n ko. i ti jɔ k'a sama ma ee n ko nin fɛn ninnu tɛ ɲɛ sama na sa Ah. a samanama man ɲi Ɔɔ. e yɛrɛ tɛgɛ de bɛ taa minɛ a Ɔhɔn. kɛcogo bɛ f'i ɲɛna ee bakari kabini kunu ko ne y'a dɔn ne ka ko man bon o e e tɛ ne fɛ o ayi nɔ i ka ko ka di ye sa Ɛ, ne e e e min bɛ ne ci ko ne ka to u k'a ci ma aa fɛn min Ah, a bɛ se ka kɛ a bɛ di maa min ma ka na n'o ye ba a nafa dɔn O t'a dɔn. o b'i da turunɛ na n'a a ye bi da de kɔnɔ a datugulen Eh, alors, où est le problème Naam. Ah. min ye magosa sanbi ye elaji sanbi a ko ko min ye nin terroristlakaw ye ah. u kɔni kɛlen bɛ ka sira bɛɛ lajɛlen taama a sira ma ɲɛ u bolo u ah. tɛ jɔnko ala fɔ wa n'i y'a lajɛ fana min ye JNIM ye a bɛ wulikajɔ min na anw ka sɔrɔdasiw u mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ i b'a ye k'a fɔ JNIM ka fɛɛrɛ sɔrɔdasiw bɛ bɔ a kalama o kɛla sabu ye min ye u fanga ye ni k'a fɛgɛya o tun b'a fɛ ka na min ye karibiranko ye k'o kɔni ka gɛlɛnkɛ de da ye o fana ɲɛ tɛ u bolo maa bɛ se k'a fɔ a tɔni e ko an tɛ fɛ k'a minɛ sani wa terrorisme kɛlɛ a minɛ so n'a bɛ sa ni wa maaninfinw bɛɛ lajɛlen k'u jɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔ min bɛ kɛ sabu ye an ka se ka kɛ i b'a fɔ cɛ kelen gɛlɛya min n'o bɛ an ka gɛlɛya in fiɲɛ a ka se ka tɛmɛ an kan ala m'o kɛra nin wɛsɛ kɛnɛya salo ka bɔ info matin kɔnɔ elaji sanbi ture a ka fasiri don cɛ tan bɛ ni dɛgɛ min mini cɛ i ta y'o la ɲagaɲimi ye nɔgɔbɔla cogo bɛ di ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars jahadi don mhm. abdulkarimu sanɔgɔ nin y'a ka fasiri ye i y'a fɔ fɔ cogo min na dɛ mhm. bɔkasiriki ɛlɛ ni o don mm. faali ni u sɛbɛkɔrɔ degunna bɔkasiriki k'a dɔn kɛlɛbolo wɛrɛ t'u bolo mm. o tuma an ka to ka an junjun mhm. min kɔni ye balina ye ka to k'o kɛ bɔkasiriki n'o tɛ faali min dara banbaanci kan nin waati in na a a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten état major général des armées u ka kunnafoni don k'a daminɛ menaka mm. sikaso zantigila zanjɛbugu mm. maa min faara nin waati in kɔnɔ a ka ca maa kɛmɛ naani mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. a ko i k'a dɔn dɔwɛrɛ ma se ayiwa u ma u ka kati gɛlɛya mm-hmm. bɔkasiriki k'a dɔn binkanni wale min b'u kɔnɔ u b'a fɛ ka adamaden ja wuli ni ka jamana denw ja tigɛ cogo min na arme fana kɛlen bɛ k'i kan ka u ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka sɔrɔdasikuluw ye bɔkasiriki mm. a ko i y'a ta k'a lajɛ octobre kalo tile seegin min ye wulikajɔ wulikajɔ damanda ye o de kɛra sɔrɔdasiw fɛ a ma kɛ yɔrɔ kelen dɛ awɔ bɔkasiriki sabula maa ninnu kɛlen bɛ k'u tila tila Tiɲɛ. ɔ sɔrɔdasiw fana y'u tila tila i k'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen t'an ka sɔrɔdasi la kisɛ binna min kan walima min joginna O ɲɛna. bɔkasiriki faali kɔni a digira banbaanci la o de kɛlen bɛ k'u bila nin nin diyagoya ko ninnu na Awɔ, awɔ. nin kelen kelen wale la a bɛ ban a ko armée ko bɔkasiriki k'a dɔn banbaanci jɛrɛjɛkulu Awɔ. jɛkulu min n'a bolo bɛ ayiwa état islamique bolo O don. alkaida Mhm. bɔkasiriki an bɛ don min na ko bi Mhm. jamana woroduguyanfan fɛ Awɔ. bɔkasiriki k'a dɔn sanfɛmɔɔw olu y'u seko damajira kɛ Tiɲɛ. mugujugu ni k'a suuru u kan Mhm. bɔkasiriki i k'a dɔn o kɔni kɛra taamasiyɛn ɲumanba ye Mhm. kɔlɔnjɛba Awɔ. zegwa mm. hɛrɛmakɔnɔ mhm. min ye sikaso mara ye bɔgasiriki k'a dɔn maa minnu b'olu lamini na olu ye su min tɔmɔ ka taa u don mm. bɔgasiriki k'u b'a da dɔn mhm. sɛbɛnnikɛla k'o k'i bɔ yen min ye marifa jugu min b'u bolo an'u dogoyɔrɔ mhm. u ye yen kɛ lew bɔgasiriki o fana k'i bɔ yen alamisa sɔgɔmada ɔkutɔburukalo tile kɔnɔntɔn bɔgasiriki an ka sɔrɔsikulu nana wulikajɔ kɛ sabula u kun kɛlen bɛ k'u kun da min ye zantigila pɔsiw bɔgasiriki k'a dɔn u kun b'a fɛ ka taa bin olu kan ee u t'a dɔn k'a fɔ mali sɔrɔsiw b'o kalama a mɛnna bɔgasiriki k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ mhm. sɔrɔsiw y'u kunbɛn mhm. hali zantigilakaw m'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko bɛ sen na bɛɛ lajɛlen daji k'a ban kungokolo kɔnɔ yen bɔgasiriki mhm. fasiribaa ko dan ma k'o ma min ye banbaanci cɛkulu caman de u bɛ moto sanfɛ bɔgasiriki k'a dɔn sɔrɔsikulu nana k'u la ɔkutɔburu tile tan min ye wulikajɔ ye sabula sɔmi kɛlen kun d'u la min ye zanjɛbugu ye zanjɛbugu filɛ nin ye buguni mara la bɔgasiriki janfa dɔ kun ko b'u kɔnɔ u y'o janfa walaki ka taa da cɛ min binna yen a ka ca maa bi wɔɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko dan ma k'o maako ye moto fɛn o fɛn b'u bolo maramafɛn fɛn o fɛn b'u bolo nin bɛɛ lajɛlen bɔsira bɔgasiriki ka laban tuguni mun kɛra o kɔfɛ a ko an ka sɔrɔsikulu bɔgasiriki k'a dɔn u tɛ fan kelen fɛ bi an ka sɔrɔsikulu yɛrɛ cayalen bɛ bi k'o dɔn u bi fan bɛɛ de fɛ bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko u bɛ jamanadenw ladɔnniya hakilisigi ni basigi ka na jamanadenw na bɔgasiriki nin gɛlɛya in dabɔlen don min kama an b'a kɛ ka se a dan na ni ala ni kira jɛnna n'a ye seba bɛ sɔrɔ a tɛ mɛɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ jahadi don 26 mars jahadi don k'u fo mm. karamɔgɔ tɔ b'a to n ka na ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon ah. awa suwayidu eh, tarawele nin y'a ka fasiri ye an den don gafu ko ah. min ye wulikajɔ ye min ye an ka diinɛ tigilamaw ye mm-hmm. min ye alisamɛ diinɛ ɲɛmaw ah. ka taa se kerecɛn eh, ɲɛmaw ma kerecɛn mm. diinɛ ɲɛmaw porotɛsitanw ni katolikiw ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka taa bɔ anw ka cɛmancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye général de division abulayi m mayiga o de y'an ka premier ministre ye wa n'i y'a lajɛ fana maa don kabi a nafɔrɔ dama ka na se bi ma a kɔni a b'a la ka bɛɛ lajɛlen lamɛn fura o fura n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya fura ye o kɔni o ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se k'o baaraw boloda waasa min ye jamana kolosumali ye o fɛɛrɛw ka tigɛ joona n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ min ye juma tɛmɛlen ye n'o bɛnna ɔkutɔburukalo tile tan ma san 2025 min ye anw ka nin diinɛ ɲɛmaa ninnu ye jɔn ko ala maa min kun bilalen b'u ɲɛ o de ye usumani serifu madani hayidara ye ale de bilala u ɲɛ ni ka taa u manto premier ministre ye o ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na n'o ye primature ye o bisimilalen kɔ u y'a jira k'a fɔ min ye fangabulon ɲɛ cɛmancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye jɔn ko ala ɲɛmaa anw nana jamana a bɛ dankan min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tajiko gɛlɛya ye o bɛ senna ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw tun bɛ jamana da la fura minnu n'olu kan ka sɔrɔ a la mm. ani aw minnu ye faamaw ye a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ waasa gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ jamanadenw da la cogo min na mm-hmm. jɔn ko ala nin y'an nakun dɔ ye mm-hmm. premier ministre n'o ye general de division ablaye mayiga ye a mm-hmm. kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin diinɛ ɲɛmaaw ye u nana u nana u na waati la u nana u na yɔrɔ fana na bawo min ye jamana ye a mago b'a den kelenna bɛɛ lajɛlen na Mhm. sanko an bɛ waati min kɔnɔna na sisan mm. nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ mm. min ye sherif usman madani hayidara ye mm-hmm. haut conseil islamique du mali mm-hmm. o ɲɛmaaba don mm. a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ nakun jɔn ko ala o tɛrɛmɛna nakan mɛnna ah. nakun jɔnjɔn o fana dɔnna ko nka ko min ye jamana ɲɛmaaw ye mm-hmm. u k'a bila u hakili la k'a fɔ min ye diinɛ ɲɛmaaw n'u nɔfɛmaw ye ah. jɔn ko ala yan'u ka kɛ diinɛ ɲɛmaa ye ko an bɔra jamanadenya de la fɔlɔ jamanadenya o jɔyɔrɔ de kan ka f'an kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ yanni diinɛ ɲɛmaaya o jɔyɔrɔ ka fara a kan wa n'i y'a mɛn fana k'i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye mhm. i kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la gɛlɛya n'o ye jamana seleke naani sɔrɔ i kan ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ mhm. o mana kɛ tasuma sugu min ye k'o tasuma faa fɔlɔ waasa min ye jamana ye denw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na min ye general de division Abilayi Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala u ka kɔrɔfɔ mɛnna Mm-hmm. kɔrɔfɔ in a n'a lase eh, eh, a yɛrɛ sanfɛmaaw ma mm-hmm. n'o ye general d'armée asimi goyita ye mm-hmm. o fana bɔlen kɔ yen i b'a ye k'a fɔ taamakɛla ninnu kɔni kun ye yamaruya di docteur usman eh, s tarawele ma o ka se ka kuma fana lase ale fana y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ fasiribaa ka fɔ la k'a fɔ min y'u ka taama ye ka taa premier ministre sɛgɛrɛ a ka baara yɔrɔ la jɔn ko ala dɛmɛ de ɲini dɔ la don uh-huh. ani olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye premier ministre kɔni y'a jira sa k'a fɔ diinɛ ɲɛmaaw ah. i mana kɛ fan o fan fɛ i bɛ église kɔnɔ o ah. i bɛ misiri kɔnɔ o ah. i ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen ka seli ka dugawu kɛ jamana ye eh, wa u bɛ wulibali minnu fɔ eh, kɛnɛ ninnu kɔnɔna na n'o ye batokɛyɔrɔ ninnu ye jɔn ko ala baaraw a ka ta min ye ɲɛmaaw ye n'o ye olu ka dugumamaw ye u ka se ka baara kɛ n'a ye o bɛ kɛ sababu ye jamana kolosumali o fɛɛrɛw ka se ka basigi joona awɔ nin ye ko sɛbɛ ye Hali. tuma min na y'a salo ka bɔ nouvel horizon kɔnɔ awa suwayibu tarawele a ka fasiri don waatitigi n bɛ n bolo bugɔ ka don Awɔ. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de bamako Mhm. ɛ, bamakɔ wula O don. sɛbɛnfura in san bi saba ni kɔ bɔli U ye dɔ kɛ. o tɛ bi la ko ye Mhm. maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko laya jara Jara ko. laya ko Mhm. hali bi jamana dɛmɛni ani jamana ɲɛta Awɔ. banbaanci kɛwale bɛ se ka dan sira la cogo min na Tiɲɛ. Bukasiriki jɛnɛjɛkulu dɔ sigira sen kan i k'a dɔn dɔgɔnɔw ka jamana na u k'a ma ko o dana sagu dana sagu jɛkulu dɔ i k'a dɔn o kɔni bolofara bɛɛ marifa bɛ minnu bolo minnu baara ka dugu lakana ni ka dugudenw sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi bukasiriki ɔkutɔburukalo tile tan a ɲɛmaa de tɔgɔ ye ko yusufu toloba yusufu toloba i k'a dɔn a ko ye kuma b' ale kɔnɔ dɛrɛ bukasiriki i k'a dɔn a ye ko dɔn dɛrɛ bukasiriki ale bɔra ko caman kalama ni jamana ɲɛmaaw sɔnna k'ale lamɛn gundo caman bɛ a b'o sɛbɛkɔrɔ fara awɔ bukasiriki dibi caman bɛ a b'o fara a ko sabula min ye an ka ofisiye dɔ jalatigi dɔw bɛ yen bukasiriki i k'a dɔn olu de ni banbaanciw bɛ dogodogonin dugu la a ko ale b'a kalama ayiwa aa n'o don isu toloba ka wele a ka ɲininka koyi i ka nin kuma in ɲɛmaaw k'a wele a bɛ fɛn min dɔn a k'o ɲɛfɔ nin da nin da ni eh a faamulen don sa gana ko tɛmɛ a kan awɔ an ka taa a ko a ko k'a sababu kɛ mun ye mhm. banbaanciw bi tɛmɛ sira dɔw fɛ mhm. kɛwale dɔw bɛ k'u fɛ bukasiriki ni sɔrɔdasi jalatigi tɛ yen mhm. min bɛ nin kalama bukasiriki walima min b'u ladɔnna ko a tɛ se ka kɛ wa olu yɛrɛ a dankɛnɛya b'a bolo a seereya b'a bolo min y'a jira a ko olu kɔsa in na hali dugu dɔw bɛ yen Mm. i k'a dɔn kabila dɔw bɛ minnu d'a bɛ bolonɔbila sɛbɛn kɛ ayiwa u ni banbaanciw ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. nin ye yɛrɛfa de ye o mm. bukasiriki maa jumɛn b'i tu i yɛrɛ ma i ka hɔrɔnya mm. i ka kelenya i ka eh, i ka dugu mm-hmm. k'e bɛ se ka taa bolonɔbila sɛbɛn kɛ i ni banbaanciw ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ye yɛrɛfa de ye a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na mm-hmm. a bɛ min fɔ o ye fatɔma jɛnɛ duwanzan bukasiriki i k'a dɔn duguden dɔw bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ Awɔ. u ni banbaanciw ni ɲɔgɔn cɛ Tiɲɛ. i ka da la ni duntulu banna don o don gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la Siga t'a la. min ye isu toloba ye a y'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔjɛya maa si kana to i yɛrɛ ma Ayi. k'i ni banbaanci bɛ bɛnkan kɛ o kana kɛ wari kama o kana kɛ i yɛrɛ ni kisili kama walima i ka dugu kisili kama Awɔ. sabula ninnu tɛ silamɛ ye jɛɲɔgɔn dɛ Silamɛw tɛ. bukasiriki maa minnu nanen don jamana ci kama maa n'olu tɛ bɛn ayi min b'ale sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bukasiriki o de ye ayiwa jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ni bɛnkan b'olu ni banbaanciw ni ɲɔgɔn cɛ bukasiriki a y'a jira k'a fɔ ni jamana faamaw kɔni jɛnna n'a ye Ayiwa. a kɔni ma tɔgɔ fɔ kɛ o de dimi don maa na o. ɔ a ka o de y'a to ne ko wele ka bila a ma Awɔ, awɔ. a ka na ka na ɲɛfɔli kɛ minnu bɛ ko in kɔnɔ a- a a ko an ka se ka banbaanci lasa joona asimi il faut appeler isu toloba yan aa aa, ayiwa a wele k'a A- a ko ɲininka kɔni kuma filɛ nin min ye. b'a da nin ye n'o tɛ a bɛ nin yɔrɔ in a bɛ a b'a yɔrɔ maîtriser dɛ a bɛ ko in kɔnɔ a mɛnna a b'a dɔn a bɛ dɔ dɔn a na awɔ Bukasiriki a ko jɔnwala ni sɔngɔn in kɛra a ma k'ale wele Awɔ. Bukasiriki ha ka ja ale na kuma a ko an bɛ don min na ko bi Bi. maa o maa ni marifa de b'i bolo ka kɛlɛ kɛ i b'a dɔn ninnu fanga bannen de se t'u ye bilen dabali t'u bolo Awɔ. Bukasiriki sabula u bi boli boli min na Tiɲɛ. nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ u ka dabali de banna Ɛ, fɔlɔ ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ka taa bi dugu kelen ka taa furan k'a ban kalo kelen kalo fila u bɛ daga sigi dugu da la mhm. a ko bi u ta kɛn bɛ boli ni jɛ bɔgasiriki i k'a dɔn u bɛ boli dɛ mhm. u bolibatɔ u mana tiɲɛni sɔrɔ yɔrɔ min u bɛ sin k'o kɛ mhm. ni ka boli ka t'u dogo yusufu toloba y'a jira k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye bɔgasiriki o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ se laban an b'o sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de bamako kɔnɔ e bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra soir de bamako an bɛ u fo n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau DT nin y'a ka fasiri ye DT ko ah. k'an ka taa an ka marabolo min n'o ye gawo ye ah. k'an ka taa yen dɛ min ye anw ka lɔkɔli karamɔgɔw ye ah. olu kɔni ko u ma baara bila ni ka a mɔɔnɔbɔ wa eh. n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ gɛrɛ la ee ayiwa o bɛɛ kɛn bɛ ka laɲini min kɛ ni n da sera a ma i b'a faamu min y'u ka laɲini ye i y'a dɔn u ka eh, coordination des syndicats de l'éducation de la région de Gao mhm. olu fana fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye baarakɛlaw ka lafasalitɔn ye o lɔkɔli karamɔgɔ kunda mhm. o kɔni jɛkulu jɛkulu n'i ye u lajɛ o bɛ eh, SYNEFCT k'o fɔ mhm. ka SNEC fɔ min ye SYPESCO ye fo ka taa se COSES ma SYNESEC ani SYNTES ninnu kulu duuru olu de fara a fɔ wɔɔrɔ olu de fara bɛ ɲɔgɔn kan waasa min ye u ka laɲiniw ye a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u y'a jira sa k'a fɔ bi ntɛnɛn ka taa se fo juma ma n'o bɛ bɛn nin ɔkutɔburu kalo tile tan ani wolonwula ma san 2025 olu tile duuru baarabila u na o boloda baarabila kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ laɲini dɔw de bɛ yen o kɛlen ko k'u ka foroba lajɛrɛ kɛ hmm. gawo ɛ kɔnɔna na u y'a ɲini sa k'a fɔ u na baarabila kɛ i y'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛlen baarabila in daminɛna o mhm. min ye ntɛnɛn ye ka taa se juma ma o ye baarabila hmm. wa nin dɔgɔkun kura in fana kɔnɔna na k'a minɛ bi ntɛnɛn fo juma nata hmm. baarabila a tako filanan o na boloda o kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ o ka laɲini ye fɛn min ye o de ye min ye système d'information de de gestion des ressources humaines ye Mhm. n'i y'a lajɛ i y'a dɔn gouvernement kɛn bɛ k'o hakilina in ta k'a sigi sen kan Mhm. n'a bɛ fonctionnaire hakɛ ni ka a dan ni k'a da dɔn Mhm. o senfɛ sa maa dɔw bɛ yen baga kɛn bɛ u ma Mhm. k'u tɔgɔ jɔsi ka bɔ a la Mhm. ka taa sɔrɔla u ka récépissé récépissé Mhm. sɛbɛnfura kunkurunin min bɛ d'i ma n'i tɔgɔ sɛbɛnna système in fɛ Mhm. i n'o o- o n'o bɛ da cogo min na o n'o bɛ wuli ten Mhm. u n'a bɛ ka yaala Mhm. k'a bɛ faamu cogo di Mhm. e bɛ se ka ne to n ka baara la ko e kɛn bɛ ka ne dan ko n hakɛ dɔn dɛ mm. walima n t'i ka papiyew n'i ka gafew n'i ka mansinw kɔnɔna na mm. ka taa sɔrɔla n ka ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyalen don ah. i yɛrɛ ye n dan ka n tɔgɔ ni n jamu ani n ka tabiya bɛɛ lajɛlen don ah. mansin min kɔnɔna na sɛbɛnfura kunkuru dɔ bɛ yen n'o ye resipise ye o bɛ n bolo mm. ɔ n'a sɔrɔla ne tun ma taa e k'o baara boloda yalima n b'o sɔrɔ cogo di o bi ah, a ko gɛlɛyara dɛ o fili b'o la ɔ n'o ko in ma lajɛ maa minnu bɛ yen i b'a dɔn eh, eh, min ye sɛbɛtanburu ye ka na se a ma ɔkutɔburu fɔ mɛ sɛbɛtanburu o saraw bɛɛ tigɛlen don o ma di fɔlɔ non non non c'est à dire a ma se grève ma mm-hmm. u bɛ min kɛ mm-hmm. e m'a fɔ ka récépissé b'u bolo awɔ eh, mais non gouvernement kun ko ten o ko minnu bɛ yen ni u tɔgɔ tununen don ah. k'u ka fɛɛrɛ kɛ segin bɛ k'u ta kan e alors o oh, grève oh, yanni o cɛ décision de kun bɔra ko ka saraw dulon fɔlɔ o non non non ah. u ka sara bɛɛ bɛ d'u ma ee eh. monsieur tɛmɛ i ka taa kalan kɛ min ye gawo lakɔlikaramɔgɔw ye olu kɔni kɛlen bɛ k'a jira sa k'a fɔ u ka laɲini n'a ma sabati donc o la waati ni don natɔw kɔnɔna na e ko a tɛ kɛ baarabila badabada ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin système kura min nalen filɛ nin ye ɔ k'u fana bɛ min fana laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la min ye gawo gouverneur ye a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ carte biométrique o recensement maaw o équipe d'enrôlement u bɛ se ka taa gawo cogo min na walasa olu ka enrôlement ka se ka kɛ nin ko in bisi basa a n'a kuma caman dan ka se ka siri a la wa a bɛ kɛ sabu ye fana hakilina kura minnu n'o ta bɛ gouvernement fɛ k'u bɛ a dɛmɛ a baara la maa o maa bɛ yen sa ko e tɔgɔ de bɔlen b'a la walima e tɔgɔ kɛlen bɛ fila ye nin système d'information de gestion des ressources humaines in kɔnɔna na donc ala k'a ɲɛ ka ɲini gouvernement fɛ n'o tɛ maa caman bɛ a la olu tɔɲɔnen bɛ bi nin ye sɛbɛ ye nka u ye fɛn min fana fɔ u ka laɲini laban na donc ala o tɛ kɔrɔfɔ ɲuman ye dɛ k'olu ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen Mm. n'u u b'u ka tɔn ninnu kɔnɔ mm. nka olu e, e, affectelen don an ka département ministériel la ko ka décision kura de bɔ k'u lasegin lakɔli karamɔgɔya la o fana o ma fɔ dɛ n m'a faamu u ka tɔnden dɔw bɛ yen Ɔhɔn. minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa an ka département ninnu kɔnɔ Mm. misali an k'o kɛ ministère de l'enseignement ye sa Mhm. le- ministère de l'éducation nationale ye Mhm. k'olu minnu affecté la o, o, o département ninnu na Mhm. walima département wɛrɛw Mhm. ko gouvernement de ka décision kura bɔ Mhm. k'u réaffecté k'u segin lakɔli karamɔgɔya O la t'u ka sira ye. a, kuma- a ma kɛ buguni buguni examen non non ye. non o t'u ka o sira ma ye. ɲi dɛ ayi kɔni ne hakili la aw b'aw ka tɔgɔ sɛbɛn cogo de jate wa k'aw ka sarako jateminɛ ka ɲinɛ k'i ka sara nka maa min taa bɛ département ministériel o ka segin ka na lakɔli karamɔgɔya la o t'i ka sira ye a kuma a kuma hasida don aa a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ ne ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa ministère des finances la olu minnu bɛ k'o fɔ sisan o n'a sɔrɔ olu de tun bɛ o ninnu place la u t'a kuma fɔ o bɛ sɔn wa ayi aa an ka ko dɔw lajɛ ɲɔgɔn bolo bubakar siriki i to an ka te sara premier min an ka segin ka na o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛ di bubakar siriki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin siyɛrɛ a bolo ko siɲɛ kɛmɛ naani siɲɛ bi wɔɔrɔ ani siɲɛ wɔɔrɔ latigɛ ka kɔrɔ jɔni ye siga t'a la bubakar siriki i k'a dɔn musa mara premier ministre kɔrɔ yɛlɛma i k'a dɔn tribunal min ka kan ka ɲɛfɔli kɛ a minɛkun i k'a dɔn ka kan ka kɛ octobre kalo tile mugan ani wolonwula ayiwa Bukasiriki sɛbɛnnikɛla ko premier ministre kɔrɔ ɔ min kɔni ye wuli ka jɔ ani ayiwa gɛlɛya min dalen don k'a sɛgɛrɛ n'o de y'a se kasolabila yɛrɛ ma bukasiriki sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo mugan ani naani kaso datugulen bukasiriki i k'a dɔn lala ɔ i na nin di ten bukasiriki i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni de sɔmi kɛlen don k'a fɔ o laban na fɔ kiiritigɛlaw fɛ nka Mm. nin ye kanubaw ka kuma de ye dɛ mm-hmm. min bɛ kiiritigɛlaw kɔnɔ maa t'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko musa mara mm. a kanubaa ka ca mm-hmm. musa mara i ja o a m'i ja politiki maa kolo gɛlɛn don mm-hmm. buwakasiriki i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ o fana dɔnnen bɛ ɔ min kɔni y'a se sariyatigiw ma mm. ani gɛlɛya min kɔni taara ka da ɲɔgɔn kan maa caman y'a jira k'a fɔ politiki gɛlɛya don ɔ o dun t'ale yɛrɛ kelen ye mm. maa dama min b'a la jamana in kɔnɔ mm-hmm. buwakasiriki k'a fɔ olu kɔni ye jamana kuma kɛbaw ye mm-hmm. n'u ye gɛlɛya sɔrɔ musa mara i k'a dɔn a ma fɔlɔ a la ka kɔn ale ɲɛ mm. musa mara mm. buwakasiriki i b'a ye k'a fɔ ayiwa caman de b'a la minnu kɔni ka dossier bɛ kiiritigɛlaw fɛ yen a bɛ waati bɔ Clément Danbɛlɛ b'o la Ras Bath b'o la Ben le Cerveau isa kaw jim hali ka dan ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bolo la yalima politiki ŋaniya an'u ka kuma kɛcogo don wa ɲininkali tɔn bɛɛ musa mara kanubaw buwakasiriki olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la u y'a jira k'a fɔ kalo tile mugan ani wolonwula nata ɔkutɔburu kalo in na kiiri kɔni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen na bɔ mm. ɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ fiɲɛbɔda o bɛ mm. sɔn ka d'a ma mm-hmm. sabula sɔmi kɛlen don min ni min na jalaki minnu fɔlen don ayiwa sariyatigiw kɔni laban b'u jɔ u jɔyɔrɔ la mm. nkami mm-hmm. ɔ nka maa si den kelen tɛ se k'a fɔ mm-hmm. ni sariyatigi de bɛnna nin kan walima u ye nin fɔ n ye nin bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka ayiwa hakilina de ye ɔ kuma tiɲɛ an'a laban bɛ jamana sariyatigiw de bolo nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ seere karamɔgɔ tɔgɔ tunkara le témoin an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko 26 mars jahadi don sɛbɛnfura nin y'a bɔliko ba kelen hmm. kɛmɛ saba bi wolonwula ani fila a ye dɔ kɛ bɛ eh, sangare ka taa se i kulubali ma de jɛnna ni ka nin fasiri ni ka a sɛbɛn u bɛna mun kan n'i y'a lajɛ u ko Mm. min ye anw ka sirabakalanw ye y'a ye k'a fɔ min ye eh, jatigɛwale kɛbaaw ye mm-hmm. o kɛlen kɔ ka ngɛlɛnkɛ da an ka sitɛriniw natɔ la ɲɛ mm-hmm. an'an ka dugutaa mobiliw n'o ye véhicule de transport en commun ye mm-hmm. i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen mm. minnu bɛ yen n'olu faso n'a u bɛ se ka taa jisira fɛ olu caman bɛ k'o fa in o bɛ k'o de laɲini sisan min ye jikankurunw ye ka jisira o kɛ u ka taamabere ye waasa ka se k'u taayɔrɔ ni ka lasɔrɔ min ye fasirikɛla maa fila in ye mm. olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin jikankulu mankan ni belebele ye mm-hmm. n'an k'a ma ko pinasi ani pirɔgi mm-hmm. i b'a ye k'a fɔ nin jikankulu ninnu k'a taali k'a ka fisa wo bawo k'a bɛ mm-hmm. maaninfin nikun a b'a kisi waati dɔw la ko nka k'o t'a jira k'a fɔ i b'a la ka boli gerekan gɛlɛya min ɲɛ k'o fana tɛ se k'i sɔrɔ ji sanfɛ dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a jugu ninnu u bɛ munumunu salo la fan bɛɛ lajɛlen de fɛ mhm. nka sɔrɔdasilakaw olu kɔni kɔni kalikan don mhm. fini donna ni kan min ye n'o de ye maaninfinw n'o ye jamanadenw n'u bolominɛ lakanali ye mhm. donc alors n'o baara ni ka o bolo da wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ ɲininkali min kɛ bɛ nin maa fila fɛ minnu jɛna ka nin sɛbɛn ni k'a fasiri o y'a jira k'a fɔ eh, kulunboli a tɛ taa sariya dɔw labatoli kɔ wa an ka kulu ninnu fɛn fɛn filɛ nin fitinin fara belebele kan k'a caman bɛ yen ko immatriculation tɛ u la ala k'an kisi Mm. ni gɛlɛya nana ni kulu jigila ji jukɔrɔ mm, mm. yalima a bɛ se ka dɔn cogo di karisa masina de ta don ni maa hakɛ de tun b'a kɔnɔna na mm-hmm. ko pereperelatigɛ o tɛ dɔn joona nka mm-hmm. n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana mm-hmm. kulu a bolili a tɛ taa ɲɛdɔn minnu kɔ n'o bɛ pɛrɛmuw ni taabolo wɛrɛw kofɔ wa a bolibaa caman bɛ yen k'u tɛ u bolo wa n'i y'a lajɛ fana kulu fana kan ka taa ni sariyabolo dɔw fana ye n'o dɔ bɛ tali kɛ gilet de eh, sauvetage kan Hmm. Ni n'a ma ye k'a fɔ ko kulu bɛ fɛ ka bisibasa ji sanfɛ hmm. i kan ka minnu b'a kɔnɔna na olu kan k'u yɛrɛ ni kisi ni taabolo minnu ye hmm. olu caman bɛ yen k'o tɛ kulutigi ninnu caman ka kulun kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min ye kulun ka kulun tali ye ka taa i ta i taama yɔrɔw la donc alors hakililatigɛ dɔɔni b'a la o ko nka k'a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ n'i bɛ eh, mobili kɔnɔna na sirabangana ninnu sanfɛla la nin ye sɛbɛn hali bɛna salo ka bɔ 26 eh, mars kɔnɔ i kulubali ani b sangare u ka fasiri don buwa siriki waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a ɲɔngiri mhm. anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye na kumaso kɔnɔ bamanankan jɛmukan k'o boloda mhm. madani ture mhm. ale bɛ donsongoni de fɔ ale bɛ fɔ ne kɔ buwa siriki ni ala sɔnn'a ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sɛbɛn kuraw bɛ bɔ k'olu lakali hamɛd jakite ale kumara k'an ja ta k'o jira diɲɛ na kumakaw ka se ka mɛn o kun bɛ maamutu surunin bolo ɔ sɛbɛn kuraw kalanni o kun ye buwakarifin cɛ telima kuma nɛgɛ tɛ n na buwakarifin daba tunkara wa sala